tinye Owele FM 99.5 ebe a na-asụ Igbo tinye Owele FM ka e nwee isi na-aghọta
ọ kụọla elekere asatọ nke abalị

agaala ma bata n'udo igbo ndị ọma ndụ mmiri ndụ azụ onye anwụla ibe ya efula nnọọ na akụkọ ndị a si ala igbo na-abịara gị n'owele 99.5 fm enugu taa bụ ụbọchị wenezdee ahịa eke mkpụrụ abalị iri abụọ na isii nke ọnwa abụọ n'afọ puku abụọ na iri abụọ na ise na mbụ gere ọkpụkpụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ Prọfesọ Obiora Okonkwo nke otu ndọrọndọrọ All Progressive Congress aṅụọla iyi iweta n'isi njedebe bụ ọchịchị nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA na ntuliaka gọvanọship election a ga-eme na Anambra steeti n'abalị isii nke ọnwa Nọvemba n'afọ a.

ụmụ nwanyị Ogoni na Rivers steeti eyiela egwu sị na ha ga-agbara ọtọ were mee ngagharị iwe ma ọ bụrụ na a nwaa anwa malite igwupụta mmanụ agbidi crude oil ọzọ n'obodo ha n'ebughị ụzọ meere ha ihe ndị ahụ ha na-arịọ maka ya cheta o na akụkọ ndị a si ala igbo were na-abịara gị na-agakwa n'iru n'anyanwụ ududo anyị bụ www.owelefm.org tọzie ntị n'ala ka anyị butuoro gị akụkọ ndị a n'otu n'otu ọkọ akụkọ bụ m chika nwazụ n'akụkọ mbụ anyị ji bịa na nke abalị taa bụ nke sitere na Anambra steeti nwa amadi ahụ si na otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC azọ ọkwa gọvanọ nke Anambra steeti bụ ọkammụta prọfesọ Obiora Okonkwo eforola ntutu taa iweta n'isi njedebe bụ ọchịchị nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Grand Alliance APGA nke gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'isi ya na Anambra steeti prọfesọ Obiora jikwa ọkwa nke onye isi oche njem ụgbọelu a kpọ United Nigeria Airlines kwuru nke a ụnyaa bụ Tuzdee n'ogige APC National Secretariat dị na Abuja ngwa ngwa o nyefechara akwụkwọ Ihe eji egosipụta mmasị ịzọ ọkwa ọchịchị akpọ Nomination and Expression of Interest Form. Dị ka onye ọkammụta ahụ siri kọwaa, na ịga n'ihu hapụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ka ha nọrọ na ọchịchị na Anambra steeti naanị iji were menyere onye ahụ ọ bụ ya chọpụtara ya bụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ga-apụta ịnapụ ụmụafọ steeti ahụ ezi elele nke ọchịchị onye kwuo uche ya kaara ịdị na-ewetara ha site na Abuja o kwuru na ọtụtụ ihe efunahụgo ụmụafọ steeti ahụ naanị maka na ha na ọchịchị etiti esighị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị pụta n'akụkọ ọzọ sitere n'Anambra steeti otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC enwetala ọkpụkpọ ego dị narị atọ na nde iri ise ya bụ 350 million naira site na aka ndị goro akwụkwọ ha ji egosipụta mmasị ha iji ọkọlọtọ APC zọọ ọkwa gọvanọ na Anambra steeti bụ nke otu APC ga-achịkọba ntuliaka ime ụlọ ha n'abalị ise nke ọnwa Eprel na-abịa abịa ndị nta akụkọ nwetara ozi na opekata mpe mmadụ asaa gbatara ya bụ akwụkwọ nomination and expression of interest form a na-ere nde naira iri ise 50 million naira tupu eruo ụnyaa bụ ụbọchị ikpeazụ enyedebere iji were ree ya bụ akwụkwọ mmadụ asaa ndị ahụ gụnyere prọfesọ obiọra okonkwo nicholas ụkachukwu chukwuma umeoji Paul Chukwuma Ọnụnkwọ Obinna Valentine Valentine Ozigbo ya na Edozie Madụ mana ọ bụ naanị mmadụ anọ n'ime ha nyefegoro akwụkwọ nke ha n'aka otu pati ahụ na ndị ahụ niile ka e kwuru na a ga-enyocha ha malite n'abalị asaa ruo abalị asatọ nke ọnwa Maachị anyị na-azọbanye ụkwụ ebe ihe okwe gbatara ka a ga-agba n'anwụ n'abalị iri nke otu ọnwa Maachị ahụ tupu ụbọchị ntuliaka ime ụlọ ha eruo n'abalị ise nke ọnwa Eprel ka anyị si n'Ebonyi steeti ka anyị si na Anambra were na-abanye n'Ebonyi steeti ụlọ ikpe Federal High Court ji Abakaliki bụ isi obodo Ebonyi steeti mere isi ọnọdụ akabiela ikpe m ma kwenyere na nchụpụ ahụ achụpụ nwa amadi ahụ jiburu ọkwa National Vice Chairman nke otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party PDP maka mpaghara South East bụ Chief Ali Odefa na ya bụ otu ndọrọndọrọ nke a pụtara ihe taa bụ Wezdee na nkabi ikpe Justice Hilary Oshomah nyere gara akwụkwọ ikpe agbara megide ụgbọ nwamkpi a nọrọ na ọdị nso a gbara ya bụ Chief Odefa na otu ndọrọndọrọ PDP ozi mere ka amata na ọ bụ n'abalị iri na abụọ nke ọnwa Disemba afọ 2024 gara aga ka ndị nchịkwa otu ndọrọndọrọ PDP n'ọnụmara Oguduokwor Ward nke Onicha Local Government Area na Ebonyi steeti bụkwanụ ebe nwa amadi a sitere nọrọ nwee mkpebi ma chụpụ ya kpamkpam na otu ndọrọndọrọ PDP n'ogogo niile nke ala anyị ozi mere ka amata na ụgbọ nwamkpi agbara Chief Ali Odefa na otu ndọrọndọrọ PDP bụ okporo maka ebubo mgba okpuru megide otu ndọrọndọrọ a dịka otu disiplinarị kọmiti eguzobere banyere ya bụ ebubo nọrọ na mkpebi ha nye ntụziaka ka a chụpụ ya n'otu ndọrọndọrọ a nke a butere ọnọdụ ndị ikwe na ndị ekwena n'ogogo ọnụmara ward okpuru ọchịchị m nke steeti nakwa ogogo mpaghara South East kpatara ejiri gaa n'ụlọ ikpe m ịmata ihe iwu kwu banyere ya bụ ọnọdụ kosiladị m na nkabi ikpe ya ka Justice Oshomah nwere nkwenyere gara usoro ndị ahụ Ndị nchịkwa otu ndọrọndọrọ PDP siri chịpụ nwa amadi a malite na ọnụmara ward o sitere na ya. Ka anyị ka nọ n'Ebonyi steeti ka anyị nwetara akụkọ ọzọ na ndị omebe iwu nke ụlọ nnọchiteanya ogo etiti ala anyị bụ ndị sitere na mpaghara South East akpọọla oku kpọgara ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ọgwụ na ihe oriri n'ala anyị a mara dịka National Agency for Food and Drug Administration Control NAFDAC n'aha ịchafụ ka ha megharịa ka ha mepegharịa ụlọ ahịa ndị ahụ e nwere n'ahịa Ọnịcha ka azụmahịa malite n'ozuzu oke ya maka ọdịmma nke ọha na eze ha kwuru na mmepe ahịa ahụ

n'ogige National Assembly Complex dị na Abuja ụlọ ọrụ NAFDAC mechiri ọnụ ụlọ ahịa karịrị puku anọ n'ahịa Onitsha nke karịrị puku atọ na Lagos steeti yana puku anọ ọzọ na Aba nke dị n'Abia steeti maka agha ha na-ebu n'ala anyị gbaa gburugburu iji megide oke mmụbanye nke ọgwụ ihe oriri adịgboroja nakwa nke mebigoro emebi na Owelle 99.5 FM Enugu ọdịnala ka akụkọ ndị a si ala Igbo si were na-eru gị ntị anyị ga-aga n'iru ma anyị gacha obere ezumike gakwa n'iru na-esonyere anyị
udo chịa udo chịa ihe ọma na-akpụta ihe ọma Owelle FM 99.5 na-agbasa ozi ọma ahụmnanya na ịdị n'otu Ihe ọbụla e ji udo eme ulu dịrị ya. Ọ nya nwa butere ọyị m nwoke onye mba ịnọ ji wee jee nụta nwaanyị onye mba ise ha mụta mba itoolu. Udo amaka. Udo chịa, udo chịa.
daalụ igbo ndị ọma dịka ị ka na-aga n'iru na-esonyere anyị n'oge akụkọ ndị a si ala igbo were na-eru gị ntị site n'ụlọ mgbasa ozi Owelle 99.5 FM Enugu na ịga n'iru na akụkọ ndị ọzọ fọrọ anyị n'aka akụkọ anyị abanyela n'Abia steeti otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party na Abia steeti agbaruola ihu ha ka onye otu ha na-anọchite anya mpaghara Isiala Ngwa South Constituency bụ Honorable Roland Dennis Chinwendu siri wụọ ha n'ala ma banyezie n'otu pati na-achị achị na steeti ahụ bụ Labour Party. Ọpụpụ nke Honorable Chinwendu ka a gbara n'anwụ n'oge ụlọ omebe iwu ahụ na-enwe ọgbakọ ha ụnyaahụ bụ Tuzdee ka o mechara abalị ole na ole a nụrụ kepukepu na nwoke ahụ na-akpa ụbụbọ isi na otu PDP pụọ. Na nzaghachi ha nyere ọnọdụ ahụ ka otu PDP kwuru na ha agaghị egbu oge ọbụla idegara ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ ka ha kwuo na oche nke Honorable Roland Dennis Chinwendu abụgoro nke ghere oghe dịka ha kọwara na ọpụpụ ahụ dịka nke na-adabaghị n'okporo iwu Ka anyị si n'Abia steeti wee gbago Rivers steeti ka anyị nwetara akụkọ ọzọ nke na-akọ na ụmụ nwaanyị ndị sitere n'ala Ogoni nke dị na steeti Rivers eforola ntutu taa sị na ha ga-agbara ọtọ were mee ngagharị iwe n'ihu ọhaneze ma ọ bụrụ na ọchịchị etiti ala anyị emechaa kachie ntị malite igwupụta mmanụ agbidi n'ala ha ọzọ na-ebughị ụzọ dozie nsogbu ndị ahụ na-echere ha aka mgba nke a siri na otu akwụkwọ ozi nke otu ụmụ nwanyị iri na ise dịgasị iche iche binyere aka ha na ya ụfọdụ n'ime otu ndị ahụ gụnyere otu Mba Okase Initiative, Ede Ladies of Tai, The Voice of Eleme Women Association yana League of Queens International. Ndị ọzọ gụnyere Global Concerned Women and Youth Development Initiative, Concerned Ogoni Daughter, People's Advancement Center, Ogoni Women Coalition for Sustainable Environment, Ogoni Women Development Initiative yana ọtụtụ ndị ọzọ a kwuru nke a taa bụ Wednesday na Port Harcourt bụ isi obodo Rivers steeti bụ oge ha mere ka a mata na a gaghị amalite ọrụ n'ala ha belụsọ ma e gboro mkpa ndị ahụ kpatara ejiri kwụsị ọrụ n'afọ ndị gara aga ụfọdụ n'ime ndị isi otu ụmụ nwaanyị ahụ bụ ndị gwara ndị nta akụkọ okwu kwuru ihe ndị a ha kwuru ka e meere ha abụgoro nke dị na akwụkwọ nke a kpọrọ Ogoni Bill of Rights o wee bụrụ ya igbo ndị ọma na ọ kwa n'ebe a ka ya bụ akụkọ ndị a si ala igbo were ruo gị ntị n'ụlọ mgbasa ozi owelle 99.5 fm enugwu ga-akụrụ ọnụ mana tupu anyị awụsa ọwara tọkene ntị n'ala ọzọ ka anyị wetere gị akụkọ ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ na mbụ ka anyị kọrọ gị na ọkammụta prọfesọ Obiora Okonkwọ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC aṅụọla iyi iweta n'isi njedebe bụ ọchịchị nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Grand Alliance APGA

n'ikpeazụ na akụkọ sitere Rivers steeti ka anyị mere ka ịmata na ụmụ nwaanyị sitere Ogoni dị na Rivers steeti eyiela egwu si na ha ga-agbara ọtọ were mee ngagharị iwe na ihu ọha na eze ma ọ bụrụ na a nwaa anwa malite igwupụta mmanụ agbidi crude oil ọzọ n'ala ha n'ebughị ụzọ meere ha ihe ndị ahụ ha rịọrọ ọchịchị etiti o wee bụrụ ya n'aha Nnabuife Nwekwu ya na ndị otu ya dekọrọ ma hazie akụkọ ndị a ị nụrụ ka m Chika Maazụ onye tụgharịrị ma gụọrọ gị ya n'asụsụ Igbo ji ekenesi gị ike maka isonyere anyị na nke abalị taa na-asị onye a hụrụ taa ka a hụkwa ya echi